Igbo ekene m unu Igbo ekene m unu ọ nwanne unu nwoke Ezeudo Enugwu Ukwu na Ụmụnri ee o nwere ndị na-ajụ m sị m kedu kedu ka onye Igbo kuzuru ọnụ kwesịrị isi wee na-akwado wee na-eje wee na-afụ ma ọ chọọ ịfụ afụ wee sị na akwa erike nke ị nwere ike iyi ee enwe nke a na-akpọ akwete unu n'anya aka na-achị steeti Anambra Soludo ee nke ọ na-eyiwe wụ akwete ee ụfọdụ wa asịzi ya na ọ nya wụ akwa Igbo ee o sokwe mana enwechakwe ndị ọzọ Akwete dị n'Abịa Abịa steeti ọ dị n'akụkụ Aba nke a dịkwa mma enwe ndị na-achọ ka eyie lace ụfọdụ sị na lace wụ ndị Yoruba dịka uwe ọcha anyị ji kịta wụ lace ee o sokwa anyị eyiwego ya emego ya o soro n'ihe ndị Igbo na-eyi nke unu maara anya wụ isi agụ o nwere ndị na-eyikwa isi agụ isi agụ otego ọ dị anyị emegokwa nabatakwa isi agụ a na-eyi isi agụ mana n'uche nke m nke m- nke masịchalụ m dịka onye ọzọ mkpụ n'Enugwu Ukwu wụ nke a na-akpọ ankara ị na-ehe abịa ka m dị ee ee ka m gosi unu eyi m ife a na-akpọ peteli peteli ịrọ ka ọ dị eyi m peteli ee ị bịa kwaa ya ụfọdụ onye akpọ okene na ọ na-adị ka sket mana ọ wụrọ sket ọ peteli ị bịa yikwasịzie akwa ọcha ma ọ bụ lace ma ọ bụ akwa ọbụla ị nwetara dị ọcha ị tụkwasị ya nke ewezi nke kazi mma nke ka nke a m- eh, nke a efu na okpukpu akwa okpukpu ị bịa i kpunye mana enwere nke a na-emekwa ị chọọ ikpu i kee nya eke nya isi ya agbafụta nka mana nke okike ahụ ee dịkwa kama ana m ihe na-amasị m bụ m je ngwa onye na-akwara m akwa ya kwakọrọ m ya ọnụ maka m chọrọ iyi ya ọ na-adị m mfe oyiyi ị na-ele anya m na mgbada ị hụrụ ihe e ji amara onye nnukwu onye ọzọ mkpụ n'ala Igbo mana nke a wụrọ onye ọbụla ya-enwe nke a na-akpọ ya atalị ee ọ dị ọ dị ọ dị ịrịa na ọ dị ọ dị ịbọ ọ nya wụ atalị n'ala Igbo ị hụ n'akupe m na n'akupe m ee akupe wụ ebe a na-ede aha e dee ihe i chi Ịrịa Ọzọnkpu Uche Nworah, PhD, Ezeudo Enugwu Ukwu na Ụmụnri, Ihu Ichi. Ee, ka anyị na-akọwakwa ịhụ n'aka nke ahụ nke onu ee ọ nke a nke Igbo nke e ji mara Igbo a ma ada afụwa ndị ụfọdụ nke ha na-eyi dị ka nke e si na mba weta ọ dịzị aka e jizi eme fashion mana nke a nke anyị ji mara ndị Igbo na-eyi na-egekwa ntị e nwere ọdụ enyi mana ọdụ enyi gbagotekwe n'olu olu gị e nwee ndị na-eyi eyiri aka n'onu eyikwala aka n'aka mana mgbe ụfọdụ ana m ala ka iyi ọdụ enyi ya nke a nke ezigbo ya ị fụgo ọdụ enyi ehe e nwekwe nke a na-agba n'aka ọ bụrụ ọyi nwoke ọ sị na agụ na-eche mba na i tinyere ya n'aka na o gosi na ị wụ agụ na-eche mba ehe ị fụgo ka m dị ee ka m gosikwa unu ọzọ n'elu okpu okpu mme mme ọ ihe e ji ama onye Igbo ana m aga m fụọ na na township nke anyị fụrụ ọrụ oyibo onye Igbo onye ọwụla ị hụrụ were okpu mme mme tinye n'isi ọ wụrọ ezigbo ihe unu emezina ya a na-elu elu tupu i tinye okpu mme mme n'isi ị ya awụ onye echichi ị ya ejego chie echichi na be unu echichi dị n'iche n'iche ị ya echi nze ị ya echi ọba ị ya echi ọzọ ị ya echi chief ị ya echi ichie ọ dị na mba na mba gịwa ma nke ị ya echi ee i nene n'okpu a i nene ihe a dị na ya a na-akpọ ya ege iru ọ ndị Enugwu Ukwu ndị Ọzọnkpu na-etinye ege iru a ee mana ana m ahụzi ndị mmadụ eje ha n'ahịa egolu unu emezina ọ dịrọ mma unu na-emebi ihe anyị na-eme nekwa ege iru i nene abụba ugo ọ dị ịbụọ nke ịbụọ a na-egosi na onye Ọzọnkpu n'Enugwu Ukwu ee mana ị bịazia n'obodo unu ị malụ nke ndị be unu na-eme ịrịa ha enweghị ha nka mbata enweghị ha nka mbata asị m ghara ya azụ anyị eme ya eme maka ma na nnukwu mmadụ onye echichi na-aga so ihe dị n'echichi n'ala Igbo so ihe anyị na-ekwu ka anyị na-akwado ala Igbo na-akwado omenala anyị ibe anyị ekene m unu ibe anyị ekene m unu ọ mụ Ezeudo Enugwu Ukwu na Ụmụnri deje daalụ